chachachachacha igbo kwenu cha cha cha igbo kwenu mụọnụ zụọnụ rienu tozuonụ ndị be anyị ekenekwa m unu ọ bụ mụ bụ maazị chukwuonye emechi nwaokoro a ihe igbo na-amasị nwaokoro asụsụ igbo na-amasị hmm? ana m akụzi igbo maka na enwere m mmasị n'asụsụ igbo enegharịago m anya wee fụ na ọtụtụ ndị Igbo ma ndị bi n'ana Igbo ma ndị bi n'obodo ọzọ ma ndị ọkachasị ndị bi na mba ofesi na ha na-enwe nsogbu n'ihe gbasara asụsụ Igbo ọtụtụ ndị Igbo a mụọ n'ụnọ amaghị asụ Igbo amaghị agụ Igbo amaghị ede Igbo anọkwa na-anụ Igbo ọfụma mgbe m negharịcha anya wee fụ na ihe a bụ ọdachi ga-adịrị asụsụ Igbo ma dịkwara ndị Igbo n'ọdịnihu m wee sị mba kekwanụ ka okenye ga-esi wee nọ n'ụnọ ewu anwụọ n'ọgbịrị m sị waa na m ga-emerịrị ihe na m ga-eme ihe kara aka gbasara nsogbu a hmm? na m ga-ebido n'ehihie wee chụwa ewu ojii tupu chi ejie ụmụnne m tata bụ gboo tata bụ gboo ka anyị kwanite asụsụ Igbo ọ bụrụ na Igbo na-enye gị nsogbu ọ bụrụ na Igbo na-afịa gị ahụ ọ bụrụ na Igbo na-agbakasị gị ahụ ịmụta nwanne m ịnwụ na ngwọ maka na nkụ na-abịa abịara m ebe a ịkụziri gị igbo ịgba mbọ fụ na ị mụtara igbo ma ọ bụrụ aka ochie igbo amaka igbo atọka asụsụ igbo bụ mmimi ọ bụrụ na ị ma asụ igbo na-anụ igbo na-agụ igbo ma na-edekwa igbo ị ma na a mụzuru gị amụzu n'ịbụ nwa amaala ya bụ onye igbo ọbụna ma ị nọ n'ụnọ ma ị nọ na mba ofesi mana ị nwere mmasị n'ihe gbasara asụsụ igbo chọọ ịmụta igbo ma na-asụ igbo dịka aka ochie bụrụ ọkpọkọpị ọ ga-abụ ị na-asụ igbo igbo ga na-ada gem gem gem gem ị na-asụ igbo igbo ga na-ada gbowayo ọ ga-abụ ị pụta n'ọgbọ kwuo okwu sụọ igbo were akpaala okwu wekwara inu wee hazie okwu gị nke ọma ọha na eze nwee ike wee gee gị ntị ihe ị na-ekwu a na-adaba nwanne m ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta igbo na ị nwere mmasị n'asụsụ igbo dịka m hmm, wee nwee wee na-ekiri ihe onyonyo anụ ị ma na ị mere nke ọma hmm, gbaa chere m akwadoro m akwado ịkụziri gị igbo ejikwa m n'aka na gị na onwe gị dị nkwadobe ịmụta igbo ka ị nwee ike wee bụrụ aka ochie na asụsụ Igbo ka ị nwee ike wee bụrụ ọkpọkọpị ọ ga-abụ ị na-asụ Igbo onye ọbụna arụcha ntị ya wee na-egere ihe ị na-ekwu hmm? ka anyị gbapịa ọsọ ka anyị gbapịa ọsọ maka na oge abụghị nwanne mmadụ ya ọ bụrụ na ị bịara ebe a ịmụta Igbo i mere nke ọma sonyere m n'ihe ọmụmụ na ihe omume anyị ndewonu